ọfọ ka idide ji awa ana ndị bụ igbo niile ekene m na-ekene unu a sị na moto gbuo mmadụ o vunagakwana onye o gburu egbu ọkwa na igbo zuru nze zuo ọzọ ekene m na-ekene unu a sị na nwata wapụ egwu n'ụlọ ọ gbaa nya n'ama egbuo dike n'ọgụ ụlọ ndị be anyị n'ikpeazụ na-eyi ejikwa nwayọọ chọba na dike ka ọ bịa na ụfụgo ọgụ ọnụ kwụrụ n'ikpa agụ ọkwa na nganga gbuo eme n'ụzọ onye akwara m akwa ọta ka agụ na na nka oke ibe na-eme oo ibe ka ibe na-eme n'ana igbo onye ọbụla na-egharị n'anya ka amarala eyi e si eme mbụ na-asụ anya nri mgbịrịmgba amakwa n'ilo na-atụ egwu ọkwa eziokwu nekwe na ọfọ anyị ji n'aka ọfọ ndụ ọfọ ego ọfọ na-evute akụ evute na ibe dị mma nya ka anyị ejide n'aka wee sị na ọ ya-adịrị anyị niile mma igbo bụ igbo anyị ya adịka ndụ ka anị ya nka a sị na ọ kwụ eche anyị n'ụzọ ata jikwenụ nwayọ lụgwunye ya anya a sị na mgbọchi ọbụla ochichi na-achọ onye ọ ya-adagbu n'ezi ọ je abụha anyị nugwo nya ka m ji ekpe ekpere wee sị na igbo bụ igbo ya-adịrịrị ma ọ nọ n'ụlọ ma ọ nọ n'ezi mana onye ọbụla cheta omenala igbo bụ ibe a na-ekwu okwu ya maka omenala ndị ya-adịrịrị onye o nwere agwụ ya jekere lụọ agwụ ka ọ mara ibe ọ na-emere onwe ya ọ bụrụ ọgbanje ka ị bụ i jenụ setụlụọ ndị mmiri ọ bụrụkwanụ na o nwere ụgwọ i ji n'ụwa i jenụ kwụọnụ ya kwụọ ọ bụrụ ụwa ka eburu gị gboo gboo a sị gị gị were ọsọ were ije gbajebe ka eje buoro gị ụwa ka ị nwere onwe gị maka na ọ na-abụ nwata bịa ụwa ajụ ajụjụ kedu ibe mere o ji bịawakwanụ ya bụ ụwa ka amalele ya e si eme mbụ na wesụrụ ya nri ebido ajụjụ n'isi ajụchaa nya ewere nwayọọ chịkọrọ ya ụbọchị ibieri ya bịa ji ebi ndụ ọkwa eziokwu igbo bụ igbo onye ọbụla tete n'ụra maka na tata nabị ọ na-abụ anyị mụzie nwa enweghị onye na-agbazi nwa gị ọkwa eziokwu ọ sọ gị mụta oke ka ị mụta oke abụọ ọ gbasa gị maka ị maghị ele o siri bi ndụ gboo gboo ele abụ o si bie ndụ gboo gboo m ọ bụrụ na o kwuru na ya bịa ụwa ọzọ na ya ja-atọ nne ya ma gbuo onye egbuo ma ọ kụgbuo onye akụgbuo ya emechakwa ya ị nugwo maka na ọ bụ ibe e kwuru n'ụwa gboo gboo nya ka o ji adị mkpa mụta nwa ma ị gwa ya buoro ya ụwa busie n'ike haziere ihe ndụ ọfụma mgbe gboo mgbe gboo gara aga mmadụ nwụwa e nwere ka mmadụ ya-esi wee nwụọ na-eti n'ini ebuoro ya ụwa o jebere onwe ya ma ndị o kwuru n'ọnụ ya ma ndị agwọrọ agwọ mana tata gịnị na-eme n'ala Igbo ajụjụ m Igbo bụ Igbo biko gịnị na-eme ka mụ na-ajụ a sị na osisi a tụrụ anya ọdịda o kwezighị ada nke ji nwayọọ nọrọ onwe ya kwụrụ daa na na-elebe ya anya mana ibe ya ama ama bụ ejikwe ihe dọrọ ma ebu na-elebe anya iwere dọrọ ma aga ya ọ na-eleghị anya maka sọ mma gbuturu ya bụ ibe ọ bụ eziokwu nya ka ihe eji marụ amarụ obodo tekwara aka nwelu ndụ ọdụ isoro ha nye ka igbo eji tete n'ụla ndị igbo biko tete n'ụla na mgbịrịmgba na mgbịrịmgba alitenti ka anyị na-akụrụ igbo niile ka onye ọbụla tete n'ụla maka na ndị hafụrụ omenala ba korona virus egbu onye mana ọ bụrụ na ijidesi omenala gị ike wee kpọwa chi gị asị na ọtụ ọkụ ka onwe na-enwe ada ọ bụ coronavirus nwe anyị ya ka m ji ayọ igbo niile na omenala amaka maka na iwelu nka irie m ego inye m nka anara m gị ego obodo ederuni mbọchị emerụ n'ikpeazụ onye ọbụla ekwue na ive jere rie eri ya maka na ọ na-abụ o je rikarịa ahọ ọgwụ ọhụụ si na-eji eme ọfụrodu ọkwa nne ama baba n'ime ọvịa mee ọfụrodu onye ọbụla ejebela onwe ya igbo bụ igbo onye ọbụla tete n'ụra maka na ive m ji ekwu nya bụ ive ụfọdụ na-etokwa ahọ onye eto ahọ jee n'ụlọ ọgwụ amịchasịa nya evunatara anyị esuo egbe n'elu esie nri onye ọbụla erijuo ahọ ọkwa ya bụ ọnwa ike obodo na-ete obodo teteri n'ụla maka na ikenga adịghị ile esunye ọkụ ọkwa adịghị ile atụọrọ nkịta nya ka moto ji abụ ogbuo mmadụ o ji aka ya wee vuru onye o gburu vunagakwu ya nganga gbuo m n'ụzọ onye akwara na akwa ọta ka agụ igbo niile mgbe e mere ekwu onye bụ okwu asị na onye agwara marụ akwụkwọ na ọzọ na-eyi eji ka akọrụ akọrụ maka ive a na-emebu ife mmụọ mmụọ bute ka ọ dịka oje ha agwụ mbọchị ọ gwụrụ o vurukwa ọzọ bịakwakwa ya ka ihe eji marụ na mmụọ na-eme mmụọ ji ekwu mmụọ na-eke maka na ive ọbụna bịara n'ụwa na ọ bụ mmụọ na-eme ihe ma ọkwa nne ya ka ndị ụka ji ejide anyị n'ọrụ anyị efezina mmụọ ewee e bụrụ na Chukwu wee dị anyị n'aka jụọ va onye bụ Chukwu asị na Chukwu bụ mmụọ ndị Igbo tetenụ n'ụla maka na nni anyị ji bụrụ ọgwụ anyị ive ndị na-eme n'ụwa ka eji mara ndị Igbo bụ Igbo ekene